Igbo amaka, Igbo amaka nwanne m ya ka mụ na-ekwu Igbo amaka, Onowu ugo naabọ n'ọkwa mụ na-ekwu o. Igbo amaka, Igbo bụ ofu o, eziokwu ka mụ na-ekwu Igbo amaka. igbo bụ igbo mma mma nụ o asị m ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma Ee, ọ ka bụkwa onowu ugo naabọ ee ọnụ na-ekwuru igbo sị ka m kene unu wee sị onye ọbụla na-anụ onu m na Chukwu Okike Abịama ga-agọziri m gị wee na-ayọ gị biko ka i nyere m aka gbasa ozi a ka ọ na-erute Igbo niile ntị ee ma oge gara aga ka m kọwalụ ndị be anyị ihe gbasara ụzọ dị iche iche ndị Igbo si ekpe ekpere akọwara m ihe gbasara ịgọ ọjị m wee kwuchie ihe gbasara ịgọ ọjị a wee tụnye dịka alo wee sị na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ndị ụka anyị nwa bụ ndị ụka ka anyị nabata ọjị dịka otu n'ime akụrụngwa eji ekpe ekpere n'ụlọ ụka maka na ike dị n'ịgọ ọjị ndị ụka ụfọdụ na-akpọ ya sakramental ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ihe dị iche iche anyị ji ekpe ekpere dịka ndị ụka m wee na-asị m wee tụnye n'aro n'ihe onyonyo nke m mere nke gara aga na ọ bụrụ na ọ ya ekwe ka ndị ụka nabata ọjị dịka otu n'ime ihe anwa a na-akpọ sakramental ya bụ akụrụngwa eji ekpe ekpere maka na ihe a bụ ụzọ anyị nwa bụ ndị Igbo si akpọku Chukwu tupu ụka abịalị anyị si n'ụzọ dị otu a na-akpọku Chukwu Chukwu sikwe n'ụzọ dị otu a na-aza anyị ekpere m wee nechaa anya wee sị ka anyị nabatanụ ya m wee kwuchie nya bụ okwu ndị ụka ndị otu m wee chịrị so m ụfọdụ wee sị na m ekwu alụ kedu ka m si ekwulu ka a gọwa ọjị n'ụlọ ụka ma na-ekpere alụsị n'ụlọ ụka eji agọ ọjị n'ụlọ ụka m wee sị ndị Igbo ka anyị geenụ ntị ọfụma ọkwa onye kpọọ ọba ya mkpọkọlọ agbata obi agbata obi ewere ya wee kpolu ntụ ihe a bụkwanụ ihe Chukwu nyere anyị dịka onyinye ọjị bụ mkpụrụ osisi Chukwu kere mana ndị Igbo ji ya ekpe ekpere enweeli ọtụtụ ihe dị n'ime ụka ejikwa ekpe ekpere bụkwa mkpụrụ osisi dịka nke a na-akpọ mustard seed ọ mkpụrụ osisi mịrị amị ka ọ bụ dịka cross ya bụ obe osisi ka ọ bụ mana a na-eweta ya kpekwasị ekpere were ya wee kpee ekpere jiri okwukwe kedụzi ka ihe anyị nwa bụ ndị igbo ji ekpe ekpere zi ga-abụ ikpere alụsị anyị sị na anyị na-aka ụka kedu ụdị ụka anyị na-aka ihe m ji wee kwuwekwe maka ọjị taa bụ na e nwere nnukwu ịrịba ama melụnụ n'iru m na-abụ ọ bụrọ mmadụ kọọlụ m ya m wee sị na m ma-ejikwe maka ya ka m kwukwe maka ọjị maka na ihe onye na-amarọ ọ karịkwanụ ya onye fụrụ eziokwu kwukwe maka na mgbe ụfọdụ anyị nwa bụ ndị ụka na-arapụ ime ite wee na-asacha azụ ite mana ọ bụrụ na i nee anya ị ma na akwụkwọ nsọ gwara anyị sị anyị na ime ite bụ ihe dị mkpa mana anyị na-asacha azụ ite mee azụ ite ọ dị ọcha mana a bịazie n'ihe anwa bụ ezigbo omume eji mara anyị m kọwalụ na mbụ na mgbe gboo na ihe eji mara ndị ụka bụ ezigbo omume ọbụla ọbụla ịkọ ogologo akụkọ ụfọdụ ndị ụka rapụziri ezigbo omume mana a ga-ama na ị- na- n'ime nke a na ị- na ị- na ị- na ị na-eme ihe ndị alụsị I- i- i- i- i- i kpuru okpu mmee n- na i kpebere alụsị mana onye a na-ekwu ya agala ama na ezigbo omume o kwesịrị ime na ọ ya aga mee nye ka o wee tozuo etozu dịka onye ụka mana anyị na-enyocha ụfọdụ omenala na ụfọdụ ọdịnala anyị dị mma anyị a na-ekwutọ ya anyị chọrọ ka anyị bụrụ ndị ọcha mmata akọlụ unu ihe ịrịba ama melụ n'iru m m ji sị na m ekwukwe maka ọjị e nwere otu emume anyị melụ ndị Igbo e wee nwee ofu nwanne anyị nwoke anyị yọrọ ka ọ bịa nọnyere anyị n'emume anwa anyị gwakọrọ ọnụ enwere ndị na-eje ụka enwere ndị na-anara eje ụka nọ n'otu anwa m na-akọrọ unu anyị wee nọkọchaa e wee nye nwanne anyị nwoke a ọjị ka ọ gọọ dịka omenala igbo si kwu o wee were ọjị a wee malite gọbara anyị ọjị wee kpebe ekpere onye a kpegidere ekpere jiri ọjị n'aka kwugide okwu kwugide okwu akpata oyi wee na-awụ m ebe m nọ akpata oyi wee na-awụ m ebe m nọ m wee na-enyocha sị na ike ike dịkwa n'okwu a ike dịkwa n'ekpere a mana ejidere m onwe m aka sị ka ka anyị mara ebe ekpere a ga-ebu anyị ru taa o wee na-ekwu okwu na-ekwu okwu na-ayọ chukwu ka ọ gọzie anyị ka chukwu gọzie anyị ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ebe anyị tinyere aka ka ọ bụrụ ngọzi anyị na-eti ise nwanne anyị nwoke a wee kpekọta ekpere otu n'ime onye otu anyị na-ejesi ụka ike bụ onye nwere ike ịkpọ onye ụkọchukwu n'ime ụka a wee gọkọta ọjị a gọkọta ọjị o wee tie mkpu mkpu o tiri maka onye a onye a na-ekwuwe onye m ma mụ na ya na-ekpekọ ekpere dịka onye ụka mkpu ahụ o tiri bụ otu anwa ka o si eti ụdị mkpu anwa ma ọ bụrụ na i kpegide ekpere n'ụlọ ụka ekpere ju isi o tie ụdị mkpu anwa ị ma na ike ka ike abata ya n'arụ e wee gọkọta ọjị a gọkọta ọjị a o wee tie mkpu nke bụ ịsụ n'olu nke ndị ụka na-akpọ ịsụ n'olu ya bụ speaking in tongues o wee tie ya bụ mkpu mụnwa na onwe m n'ebe ahụ dịka onye ụka ọ bịago m n'arụ maka na okwu ọ na-ekwu ike na ebube jupụtara n'okwu ọ na-ekwu m wee sị ihe a ka ndị igbo nwechalụ wee na-akpa- na-akpachalụ gị ya n'akụkụ ka m gwa ndị igbo ike dị n'ịgọ ọjị nke onye obi dị ọcha karịa ọtụtụ ekpere a na-ekpe n'ụlọ ụka taa ọtụtụ ndị ụkọchukwu na- na-ekpe na ha na-ekpe ekpere bụ mkpọtụ ka ha na-eme enwerọ ike ụdị ịgọ ọjị a m kọrọ unu nọ n'iru m mee ọ bụrọ sọ na emume anwa ka o melụ afụgo m ya n'ebe dị iche iche mana nke anwa dị oke ebube o wee gosi m na na ọkwa na ofu chukwu a anyị na-akpọ n'ụlọ ụka ka a na-agọrọ ọjị a dịka ndị igbo ọkwa na ofu chukwu a maka ebe a nọ n'ịgọ ọjị a onye ụka wee wee wee manye gosi na ihe dị ike na-eme na mmụọ gosi na chukwu agbadatago gosi na chukwu abịago ka ọ gọzie ndị ya mana ụfọdụ n'ebe a ga-asị ndị a kpebere na alụsị ọkwa alụsị ka ọ na-ekpere ọ ihe ịrịba ama ama n'iru m ka m sị na m ma eji mee ka e kwukwuo okwu maka ịgọ ọjị n'ala igbo ndị igbo ka anyị chighata n'azụ ka anyị chighata n'azụ na chukwu nyere anyị ọtụtụ onyinye ọtụtụ onyinye chukwu nyere ndị igbo anyị rapụrụ ya ọ na-ajụ oyi agha na-eri anyị anyị rapụrụ ọtụtụ onyinye chukwu nyere anyị anyị na-eme na anyị na-aka ụka ihe na-emebinarị anyị ị bụ okenye nọ n'ezinụlọ ị gara anọkata i were mkpụrụ ọjị dịka onye igbo gọọ n'isi ezinụlọ gị kwubie okwu ihe a bụ ikikere chukwu nyere gị dịka onye igbo kwubie okwu n'isi ụmụ gị kwubie okwu n'isi ahịa ị na-azụ kwuo na chukwu ya agọzi gị na chukwu ya agọzi ezinụlọ gị anyị chee na ọ gwụcha na mgbe anyị chịrị chaplet na ọ gwụcha na mgbe anyị buru obe cross na ọ gwụcha na mgbe anyị na-awụnye elu na-awụtu na ọ gwụcha na mgbe anyị nọ n'ụlọ ụka na-agba egwu asịrọ m na ụka adịrọ mma asịrọ m na ikpe ekpere n'ụlọ ụka adịrọ mma eso m ekpe mana kedu maka nke anwa chukwu nyelu ndị igbo dịka onyinye dịka akụrụngwa anyị ji na-akpọtu ya maka na ọ bụrụ na onye obi dị ọcha were ọjị na-agọ chukwu na-agbatu chukwu ndị igbo na-aga- na-agbatu chukwu ndị igbo na-agbatu n'ike na ebube n'ụlọ ekpere anwa chukwu ọkarịchara chukwu na-ejere igbo agha chukwu na-aza igbo ekpere na-agbatu n'ike na ebube wee zaa ekpere anwa mana anyị rapụrụ ya anyị na-eje ụka anyị chọrọ iji ụkwụ jee n'igwe ụka mmụọ nsọ ha anyị na-eme nke anyị na-eme nke a ihe wee na-emebinarị anyị a bịazie na ezinụlọ okenye enwezi nkwuwa okwu enwezi mgbe okenye ya akpọkọ ụmụazị gosikwa n'ụzọ otu a gosi ụmụ gị na ị bụ onye igbo gosi ụmụ gị na e si n'ụzọ dị otu ekpere chukwu e si n'ụzọ dị otu ekpe ekpere anyị wee na-akpacharụgasị ya n'akụkụ ọ dịzị ka a ya asị na onye agọ onye na-agọ ọjị otu a na-ekwu maka ya kịta ụfọdụ na-edebegolu ụfọdụ akwadebegwo ka ekwu- ka- ka- ka e jee kpee m n'aka fada ka e jee kpee m n'aka onye ụkọchukwu sị bịakwa na ọ na-ekwu maka ọjị na ọ na- ọ na- ọ na-akwụnyeziri ndị ọgọ mmụọ ọ na-akwụnye ndị ọgọ mmụọ ọ bụrụ na ụka anwa anyị na-aka ka anyị ka kasie anyị ike na ikwutọ omenala igbo ikwutọ ọdịnala igbo ka m gwa unu onye igbo ka m bụ akwụ m n'ebe ndị igbo kwụ sọọsọ ihe m ekwelo bụ na m ya na-ekpere alụsị na m ya na-agwọ ọgwụ na m ya na-eme ihe ọjọọ dịka ị- ịkpa nkata imegide mmadụ mana ihe ọbụla bụ omenala igbo ihe ọbụla bụ ọdịnala igbo na-emegidelo chukwu na-emegidelo okwukwe m dịka onye ụka ebe anwa ka m kwụ ndị igbo na-akpọku chukwu site n'ịgọ ọjị aga m na-agọ ọjị m ma na-agọ ọjị n'ezinụlọ m otu a ka ntị anya ndị Igbo ka anyị wee itekwe na ọjị maka na ike dị n'ịgọ ọjị onye ọbụna chọọ ọjị wee itekwe na e nwere ike dị n'ịgọ ọjị e nwere ike Chukwu nyere gị dịka onye Igbo mgbe ọbụna i welu ọjị na-agọlụ ezinụnọ gị mgbe ọbụna i welu ọjị na-agọlụ ndị ọbịa gị mgbe ọbụna i welu ọjị na-agọ n'isi ọlụ ị na-alụ e nwere ike dị na ya ka anyị chọpụta na ike dị n'ịgọ ọjị ka o wee dịrị anyị na mma m wee sị ka ọ dịrị ndị Igbo na mma Onowu Ugonabọ ekene unu ya gazikwa enu daalụnụ